Ceapaim, a chairde, go bhfuilimid ar ais, I think we're back, ar siúl arís. Fanfaidh mé cúpla nóimeat agus feicfimid cad a tharla ansin. Táim ag fanacht ar dhaoine a fheiscint ag teacht isteach arís. An bhfuil sibh liom? Is féidir le aon duine comment a cur isteach chun a thaispeáint go bhfuilimíd beo. De ghnáth tógann sé seo soicind agus tá duine amháin ar a laghad ar ais ag féachaint agus leanfaidh mé liom go dtí go dtagann daoine eile ar ais isteach arís. Tá seachtar tar éis léimt isteach ana-thapaidh agus táimíd ag dul suas. Glacfaidh an máistir beagáinín braon uisce anseo. Cúpla duine eile tar éis teacht isteach. Táimid thuas go dtí a haon déag arís. Fanfaimid go dtí go bhfuilimid thuas go fiche, b'fhéidir, agus ansin tosnóimid ar aghaidh arís, na daoine atá istigh. Agus tá ceartú ana-thábhachtach faighte agam anseo ó Mhúinteoir Mairéad, tá súil agam go bhfuil Muintir Uí Mhaoileoin istigh arís, deir Tracey Ní Bhranagáin, ó, go bhfuil Tracey ag féachaint isteach, cinnte go bhfuil Eve ag féachaint chomh maith. Eh, agus ó, tá, yeah, tá an ceartú faighte agam ó Mhúinteoir Mairéad agus caithfidh mé leithscéal a, a rá le Conchúr Ó Maoileoin, dar ndóin, eh, an eh, deartháir níos sine eh, sa rang eh, a rinne an físeán iontach sin, eh, an video fén Chéad Chomaoineach. So, maith an fear Conchúr Ó Maoileoin as ucht an obair deas sin a dhéanamh do rang a dhearthár, Aodán, eh, a bhí chun a bheith ag déanamh an

Beidh scéal againn daoibh mar gheall ar dáta don Chéad Chomaoineach agus conas go mbeidh sé agus Eve agus, dar ndóin, Fionn Ó Branagáin ag féachaint isteach ansin chomh maith. So cúpla duine tar éis teacht ar ais chugainn. Le cúnamh Dé beidh daoine eile in ann teacht ar ais de réir mar a théimid ar aghaidh. So, sin an fístéip ar an gCéad Chomaoineach, tá sé sin thart. Táim ag iarraidh cainte go speisialta anois do mhuintir Rang 6 agus tá súil agam go bhfuil cuid acu istigh agus an Mháirt seo chugainn tá teachtaireacht seolta amach go dtí gach uile tuismitheoir atá i Rang 6 agus le cúnamh Dé tá an scéal cloiste ag gach duine anois. agus sé sin go mbeidh tráthnóna ana speisialta againn an Mháirt seo chugainn. Táimid chun dul ag zúmáil, mar a deireann siad, focal nua atá againn sa Ghaelainn, agus beidh searmanas críochnú rang a sé ar siúl againn an tseachtain seo chugainn agus beimid ag. ag déanamh rud a dhéanaimid de ghnáth ach i slí an-dhifriúil. Tá an tAthair Roderick i bparóiste Naomh Pádraig. Táimid an-bhaoch den Athair Roderick atá mar shagart paróiste i bparóiste na scoile agus go mbeidh sé linn istigh i halla na scoile agus go mbeidh sé ag rá Aifreann an-speisialta deireadh Rang a Sé beo ar Zoom an Máirt seo chugainn do gach uile dhuine, agus féachfaimid chomh maith, b'fhéidir, an féidir linn é a chur ar Facebook beo chomh maith, but cinnte beidh sé ar Zoom ar mhaithe le na páistí i rang a sé. Agus i ndiaidh sin, beidh ócáid deas againn le gach uile páiste i rang a sé, Beidh na rudaí a mbronnfaimid orthu gach bliain, an Fáinne, rudaí beaga eile, á bhronnadh orthu sa bhaile, ar Zoom, ag a gcuid tuismitheoirí, a pháistí Rang 6, ná déan dearúd, seo an seans deireanach go gcaithfidh tú, nach go bhfuil seans agat, go gcaithfidh tú d'éide scoile iomlán a chaitheamh os comhair na ceamaraí, os comhair do chuid cairde ar fad i Rang a Sé chun deireadh a chur leis an scoilbhliain i slí deas agus i slí difriúil. So, bígí linn an Máirt seo chugainn gach uile duine ó Rang a Sé, ná bí ag rá liom go bhfuil traenáil tosnaithe arís nó aon rud eile mar sin, seo an An t- an ócáid deireanach an-thábhachtach a bheidh agaibh mar pháistí na Gaelscoile tar éis ocht mbliain iontach a chaitheamh inár scoil agus táimid ag súil go mór leis sin. Tá obair na gcapall déanta ag Múinteoir Brian agus ag Múinteoir Sylvia ag cur amach na hoodies ar fad a cuireadh amach ag cur ag ag déanamh an-iarracht go deo chun leabhar an-speisialta a chur le chéile. Tá an leabhar ag na clódóirí Beidh siad réidh, agus tá clódóir áitiúil díreach tar éis teacht ar mo scáileán ansin ag rá go bhfuil dhá rud ana-speisialta eile réidh acu. An t-aon rud a iarrfaidh mé de gach duine ná, má tá sibh ag tiomáint, nó ag siúl, nó ag rothaíocht thar na Gaelscoile sna laethanta atá ag teacht, bígí ag féachaint, agus beidh rud éigin ansin a chuirfidh iontas oraibh, agus táimid ag súil go mór leis sin. So, arís, Rang 6, Cífimid sibh ag a seacht a chlog an Máirt seo chugainn agus beidh an ócáid speisialta sin againn ag an am sin. Sin Rang 6. Níl mórán eile le rá ag an Máistir ach rud amháin, tá an-chuid daoine ag cur ceist, beimid ag teacht ar ais ar scoil ar an chéad lá Meán Fomhair ar an Máirt. Beidh na múinteoirí istigh an lá roimh ré ar an Luan ach gach páiste sa scoil Le cúnamh Dé, ag brath ar na scéalta a thugann an rialtas dúinn, táimid ag súil go mbeimid ar fad istigh ar an Máirt, an chéad lá Meán Fómhair. Moms and Dads, we'll be back on the first of September and later on today I'll be putting up the full calendar for the year, all of the dates for the laethanta saoire. We really hope we will be back, all of us.

but we'll really start making plans when we get clear instructions. So beimid ag súil le gach duine a fheiscint ar ais ach amháin, dar ndóigh, muintir rang a sé ach beidh siad ag dul go dtí scoileanna eile le cúnamh Dé agus ag baint taitneamh as rudaí ansin. Um, agus uh, just an rud deireanach bhí cúpla duine ag cur ceist ar maidin tá an obair déanta ag múinteoirí na scoile uh, eh, ins na tuairiscí a chur le chéile beidh

ag scríobh na tuairiscí sin agus iad a chur le chéile. Tá Deirdre Delaney ag féachaint isteach agus cuireann Múinteoir Sylvia i gcuimhne dom go bhfuil pictiúirí ó Rang a Sé ag teastáil do fístéip beag atá á chur le chéile do tráthnóna Dé Máirt seo chugainn. So aon duine nár chuir pictiúr isteach go Mhúinteoir Sylvia, seolaigí inniu iad le bhur dtoil láithreach go dtí sylvia at osraí dot com an seoladh r-phoist sin agus a chinntiú go bhfuil siad istigh. OK? So, bí cinnte iad sin a chur isteach inniu. Now tá a fhios go bhfuil fonn ar dhaoine dul ar aghaidh go dtí RTÉ Home School Hub. Ar aghaidh libh, beidh, tá sé sin díreach tosnaithe anois. Ná déan dearúd arís, Donna Dunne ar siúl ag a cúig tar éis a dó dhéag, tá sí ag leanúint ar aghaidh gach lá ag cabhrú agus tá Ciara de Siúin ag rá slán, slán, slán a Chiara agus beimid ag labhairt, le cúnamh Dé, an tseachtain seo chugainn agus em eh is ná déan dearúd arís, bígí, leanaigí ar aghaidh ag féachaint ar Cúla Ceathair ar scoil, tá sé ar fheabhas ar fad, sárchaighdeán

the books that you're leaving back slán múinteoir Liselott tá sí ag fágaint bhí sí ag tiomáint timpeall le rothar istigh san Volkswagen inné maith thú múinteoir Liselott tá súil agam go bhfuil úsáid á bhaint as an rothar agus go mbeidh tú ag rothaíocht ar scoil gach lá an scoilbhliain seo chugainn um so not sure if anybody has any other questions or concerns they'd like to ask Deireann Caitríona de Búrca you're doing an awesome job go raibh míle maith agat Caitríona Cuireann sé sin gliondar mór ar mo chroí ar maidin that really cheers me up this morning despite all the technical glitches. Deireann muintir de Paor Slán, slán agaibh, a mhuintir de Paor and I'll wait for any other question that anybody would like to post and and by the way an awesome job baineann sé sin i bhfad níos mó le múinteoirí na scoile ná mar a mbaineann sé leis an máistir I know that I've had an awful lot of expressions of thanks from parents for the wonderful job the teachers are doing and um uh we would like to pass that on and Emma de Paor táim cinnte go bhfuil an bualadh bos sin uh ag dul go dtís na múinteoirí uh don obair iontach atá ag dul ar aghaidh Linda Coffey deir sí slán slán leat Linda agus uh slán le gach duine atá sa bhaile ansin.

and we are really just looking forward, Tracey, to it being full of children in whatever way they can uh and by the way, a pháistí, tá seomra nua na scoile ag dul ar aghaidh go hiontach, uh tá sé uh ag dul suas chomh tapaidh agus gur féidir linn Táimid an-bhuíoch de Seán Moore, Seán and Kevin Moore's company are doing a great job in getting, we're nearly up to roof level with the blocks, the master visited the building site yesterday so beimid ag súil go mór leis sin agus beidh mé ag plé le múinteoir amháin cé a bheidh ag dul isteach sa seomra sin go luath, ceapaim gur, go bhfuil, gur féidir linn tomhas a dhéanamh ach labhróidh mé leis an múinteoir níos déanaí inniu. So, am éigin an scoilbhliain seo chugainn, le cúnamh Dé, beidh sé sin réidh, chomh luath agus gur féidir linn. So, if we don't have any other questions, I think we'll say slán go dtí an tseachtain seo chugainn. Bainigí taitneamh as an deireadh seachtaine. The báisteach hasn't come yet, le cúnamh Dé dos na feirmeoirí anseo agus na daoine a bhíonn ag obair sa ghairdín. Táimid ar fad ag súil le beagáinín báisteach, but not too much. So, sin sin. Bain taitneamh as an cuid eile den lá, bain taitneamh as na zooms agus na cruinnithe le na múinteoirí agus bain taitneamh as an deireadh seachtaine and there's a big reduction in obair bhaile an tseachtain seo, an tseachtain seo chugainn we hope you're all enjoying that as normally we'd be cutting back on the obair a bhíonn ar siúl sa bhaile nó obair bhaile a bheadh ar siúl we hope you're enjoying the reduction

Tá an Book Centre ar ais ar oscailt, téir isteach ag féachaint ar na leabhair atá ansin, chomh maith le Cairns Books agus na háiteanna eile. An-chuid deiseanna do dhaoine a bheith ag léamh thar an samhradh agus tá sé sin an-thábhachtach ar fad. Agus ná déanaimis dearúd don tseachtain deireanach Bímíst ag labhairt i nGaelainn gach nóimeat gur féidir linn, bímíst ag féachaint ar TG4, ag éisteacht le Raidió na Gaeltachta ar an raidió timpeall 94 FM agus bímíst ag déanamh ár seacht ndícheall ár dteanga scoile a choimeád sa siúl idir seo agus sin don samhradh ar fad. So, sin sin, slán agaibh ar fad agus beimid ag labhairt an tseachtain seo chugainn.